Ama Igbo Igbo bụ Igbo mma mma nụ oge erukwa ọzọ n'ama Igbo oge anyị na-awa okwu agba oge anyị na-ekwu ife gbasara ụmụaka anyị oge anyị na-ekwu omenala igbo asụsụ igbo otu o si aga n'ala igbo a wetara m ofu onye ụmụ onye bịara nnọọ ka ọbịa n'ama igbo ka anyị na anyị ha dịa ka anyị na ya kwuo otu o si eme n'obodo be ha amago m onye ọ bụ ọ ya ejizi aka ya wee kọwara ọra obodo na-ege anyị ntị onye ọ bụ ife ọ na-eme afịa ihe o ji wee bịa ee nya bụ ọkụkọ o jiri aka ya ọ bọsara nri ọ ga-eri ee odogwu ndị be anyị ndewo nụ aha m bụ eh, maazị Cosmos Nwoko abụ m onye Idumuje Ugboko eh, dị na Anịọcha North Local Government Area na Delta State hmm. anyịnwa wụ ndị Igbo nọ na Delta ife wa akpọ anyị bụ ndị Enuani hmm. ya bụ ndị ncha asụ Igbo na Delta State nọ na lokal gọọmenti Anịọcha Ika Ndokwa lokal gọọmenti area dị na Delta steeti abụ m a politician bụkwa onye ememe ife gbawụsị news na ịntanetị wa akpọ online news businessman ka m bụzikwa ọ na-akwụgonu ọ kọwachago onwe ya tinye nya bụ ụkwa tiwa ya ofuma ofuma onye ọbụla fụ ka o si aga ee ọ sị na na o nwere ihe ọ na-eme n'onyonyo a na-akpọ Newsreel wee gbara Yes, Newsreel Africa. ee onye a bụ onye isi Newsreel ahụ ya na-afụ nke a na-ekwu na-ekwu ọtụtụ ife i mere a na-eche na i mere na nzuzo ọ gbaa n'anwụ Agụbụzọ abịa m ee maazị ị sị na afa gị bụ maazị Cosmos Nwoko ee ị bụ onye Delta steeti steeti ọ kwa ka e si asụ ya ee anyị na-anabata gị ọfụma n'ama Igbo ebe a na-ekwu okwu ọda agbụwa ebe a ka ndị Igbo nwere ọnọdụ ebe a ka ndị Igbo nwere ịzụ ahịa otu ọbụla o si wee dị anyị wee na-asị gị nnọọ ee agụbụzọ na-asị gị na-anabatakwa gị n'oge ama Igbo wee na-asị gị nnọọ hinne ee ihe anyị chọrọ ịjụrụ n'ụbọchị nke tata maka ọra obodo na-egedo ntị wee na-asị maka mgbe ọbụla anyị mepere ama igbo a anyị na-ekwu okwu gbasara igbo anyị na-ekwu ihe gbasara igbo omenala igbo asụsụ igbo maka anyị achọọ ka asụsụ anyị fue ihe anyị na-ajụ n'ụbọchị nke tata wee bụrụ igbo na-anụ nwaanyị ọtụtụ mba dị n'ala Igbo nwere otu ha si anụ nwaanyị anyị chọkenere ịmata a bịa na be ụnụnwa kedu ka unu si eme emume ịlụ nwaanyị onye bịa ozugbo ụnụ akpụrụ nwaanyị kpọnye ya ka ndị nụọ nna chọọ m ịlụzi nwaanyị ọgụ na abụ ọ na-enyere m ofu nwaanyị ma nọrọ biko kedu ka e si anụ nwaanyị na mpaghara obodo gị nwa dewo dịka etu si kwu mbụ na awụ m onye Anịọcha Delta State etu anyị si alụ nwaanyị na be anyị nwoke fụrụ nwaanyị masara ya na ọ chọrọ ịlụ ihe izizi ọ ya-emegodo o. ya na ndị enyi ya ọ kpọrọ ha jee fụ ndị mụ nwata nwaanyị kọwalụ ha na o nwee ụdara dị na ya ha fụrụ ebe a chara acha ụdara ka ha chọrọ ịbịa ghọrọ because oge oge- oge- oge anụnwa a naghị etipu okwu ahụ Mm. sị na achọrọ m ịlụ nwaanyị anyị anaghị eme ya as at- na that level anyị nọ na ya so i kwuchazịa nke a onye ị bịara onye nna nwa nna nke nwaanyị wee jụọ gị na ya ghọtara ihe ị na-ekwu na ụdara ya nwere ebe a ehika na ya amaghị nke bụ nke so oge ahụ kpọziere ya aha onye ọ bụ gị na ya then after unu mesịrị nke anụnwa unu ruo stage e, e, ndị be anyị na-akpọ ịbịa ma ụlọ ịbịa ma ụlọ ahụ gị na ndị be gị ya-abịa ndị oyibo na-akpọ ya introduction mana anyị nwa na-akpọ ya ịma ụlọ ịmarụ ụlọ that ịmarụ onye chọrọ ịlụ ịmarụ ya ụlọ so ị bịazie nke ahụ gị na ndị be gị abịa ụnụ bịa ndị nwe ụlọ anabata ụnụ cheelu ụnụ ọjị ụnụ mm-hmm. tasị ọjị ụnụ wepụta nke ụnụ ji bịa ọjị ụnụ ji bịa ụnụ na-atakọrị ya ụnụ na-eji ọjị nke ụnụ wee bịakwa ụnụ na-abịa be mmadụ ọsọgara bụrụ otu mmanya ji akwa anyị na-ewe ọjị odogwu anyị na-ewe ọjị ọ sịrị mmanya ji akwa ọhịa ndị be anyị ghọtara ihe ka mmanya nke ji akwa ọhịa ndị etu anyị si bịa n'obodo anyị so ụnụ ṅụkọtasịa rikọtasịa then ụnụ agwado ihe ahụ kpatara ụnụ ji bịa mgbe before oge anụnwa eruo ndị mụ nwa ajụgo nwa nwata nwa ha nke nwaanyị etu o si malụ gị etu o si malụ onye bịa sị na ya chọrọ iwere aka ya na di na nwunye ya ha ga-ajụ nke nwoke nke nwaanyị nke nwaanyị otu o si wee mata nke nwoke bịara abịa mgbe ahụ ole ka ha nọbụ ha nọbụ Eh, n- n- ọ bụrụ n'iru anya ndị ọbịa ndị bịara abịa ka a na-ajụ nke a sị na before before ọ na-abịa ime ụlọ anụnwa anyị ga-ego ajụcha ajụjụ Ehe, eh, eh, ya. Ị mara, n- eh, n- ndị nke nwoke abịago before ha abịago mbụ na kọwalụ onye mụ nwa na o nwe ihe ha fụrụ ebe a ha chọrọ ịbịa m- eh, eh, eh. so ajụsigo nke nwaanyị so ọ dị nke nna ndị ọ ndị ebe nke nwaanyị dịzie ee ọ masị ha ha dịzie satisfy na ihe nke nwaanyị gwara ha ya bụ na ha enyezie ha ee, ohere ka ha bebezie ihe si ihe si ya nị so mgbe ha bịazi nke anụnwa ime ụlọ anụnwa anwụchaa mechaa ihe niile so n'ime ụlọ mgbe a ka a ya enyezi nke nwoke ihe a na-akpọ Akwụkwọ. akwụkwọ e depụtara ihe niile usoro usoro e ji eme okwu nwaanyị na family ha ndị oyibo na-akpọ ya list Eh, list ya. onye abụdị list List ya ya, a eh, eh, na-ekwu Ah. so um, m- akwụkwọ anụnwa bụ ihe niile ma mmanya ole ị ya azụ o ego ole a na-akwụ n'isi nwaanyị o ee ọ bụ na ndị youth ndị ụmụ ikolobịa mmanya a na-enye ụmụ ikolobịa dị n'ime ya mmanya a na-enye ụmụada o nwere ihe ndị anyị na-akpọ ụmụada mm-hmm. very powerful people ha dị very powerful na family ha dị akpụ ra na family so ebe a ka a ya edepụtasị ihe niile e, e, ndị bịara e, ịlụ nwaanyị ya eweta so emechazia nke ahụ enye ha akwụkwọ anụnwa bụ ihe niile a mm-hmm. ndị nke bịara abịa ewelụzie ya bụ ndị ọgọ na ewerezie list nabazia be ha je kwadobe je kwadobezie ehe mana otu a ndị ọgọ ya eje je kwadobe ndị nwe mmadụ ọ na-akwadobekwa Ah, em, eh, em, ma ha enwerọ ha enwerọ nkwadobe too much eh, Eh. ri nne Eh. Eh, mana ma onye a na-abịa ịlụ nwa ya onwe ọ na mmekọta na ọ kwadoro ọ ya akwado akwado Ọ ya eme Eh, ego. because ọ ya agwa ụmụnna ọ ya agwa ụmụnna gwa ndị family na a chọrọ iwepụ nwa ya na na di ehe ha niile akwadozie na-echezi ụbọsị ndị nke ndị ọgọ nke nwoke ya-abịa abịa mbọsị a ga-eme mmemme oriri Ee, maka oriri oriri na nkwari. ọṅụṅụ ehe ụbọsị a ka anyị, eh, eh, eh, ma- ka tradition anyị si dị Eh, imecha nke ahụ ya bụ na ịlụgo nwaanyị nke ụbọsị ahụ ka ị ya-akwụ ụgwọ isi ị akwụ ụgwọ isi nwaanyị and ụgwọ isi dị n'iche n'iche yes ọ dị n'iche n'iche because obodo ọbụla or family ọbụla nwee ego ole ha na-ana n'ụgwọ isi nwaanyị o nwere ndị na-ana 2000 sọsọ o nwere ndị na-ana 5000 o nwere ndị na-ana 20000 depending family puku naira abụọ sọsọ I'm telling you ịgwa gị eziokwu ọ na-atụ egwu etu e si eme na n'obodo anyị ebe ọ dị otu a ebe ọ bụ na o nwere ndị na-ana puku naira abụọ otu puku puku naira atọ ma o nwere ndị na-ana nde naira ka o nwere ọ depend the family oke otu o si wee dị bụ otu onye ha ka ọgọdọ ya na- na-agba egwu ya exactly Mm, ị ma na onye na-agba egwu ọgọdọ ya na-agbakwa Mhm. Eh? Soro ya na-agbanụ. Ehe, nwanne nọ nọ na ngige ya na egwu ngige na egwu ee ọ bụrụ na o ruo mbọsị ahụ a ga-eme nke ee o nwere a- akụkụ igbo ndị ọzọ a sị na ha na-agba nkwụ ọ ọ bụ na e nye a- akwụkwọ ihe a sịrị a ga-eweta a ga-ewetacha ihe niile ahụ wetara ya nne mụ nwa na nna mụ nwa na ndị ụmụnna ha mbọsị e zuru ka e rizie ihe a ọ nya bụ ịgba nkwụ ọ ihe a na-akpọ ya hmm. ụbọsị ahụ bụ ụbọsị a na-ewepụ e, e, enyepụ nwa ha nyezie di so and o si n'usoro n'usoro dịka ndị be anyị si eme hmm. ndị be nke nwoke ya-abịa with ndị be ha nna nne ụmụnne nwoke ụmụnne nwaanyị depending etu famili ya dị so ha bịazịa ndị nke nwa be nwaanyị anabata ha anabatazie ha ị ma na e nyego ha e, akwụkwọ bụsi ihe niile ha eji lụ nke nwaanyị so ha batazi ụbọsị ahụ ndị nke e, nwe nwaanyị nweta nwata nwaanyị a na-alụ alụ ee anabata ha nye ha ọjị nye ha mmanya ha risie ṅụsịa ndị nke nwoke bịara abịa ebupụtakwa mmanya ha ọjị mmanya ha bubịa mbọsị ahụ bụ ụbọchị oriri ihe niile ihe niile na-eme ụbọchị ahụ oriri na ọṅụṅụ oriri bịa bịa n'ọnụ so ọ bụ na emechazie nke a then ihe ahụ edesiri na akwụkwọ a na-akpọ list ndị nke nwoke bubịa ndị because before oge na-eme ihe a o nwe ndị be anyị na o nwe onye a na-akpọ onye ndu onye ndu onye ndu anụwa bụ onye na-agosi ndị ọgọ usoro ha si eme ihe niile o nwere ndị obodo na-akpọ eh, eh, ụnụ kpọrọ onye ndu onye nke ọzọ kpọrọ onye onye eh, nhụmama akụkụ ndị ọzọ asị na onye ọsịarị anyị nwa na-akpọ ya onye ndu so onye ndu ahụ ee ọ ya-esi na family nke nwaanyị pụta ọ ndị nke family nwaanyị wepụta ya sị okay gị nwa ya-agosi ndị ụzọ etu esi eme ihe eme ihe a so ụbọchị ahụ ha ya bịazịa ericha anabatasịa ha nwụcha mmanya tasị ọjị onye onye anyị na-akpọzi onye ndu na ndị nke nwoke ya-abịazi bupụtazie ihe niile dị n'akwụkwọ ahụ a sị ha bute eji alụ nwaanyị so ndị nke family nke nwaanyị ga-akpọpụta eh, ndị ọgaranya dịka mmadụ ịtọ maọbụ ịnọ maọbụ ise eh, eh, depending the number ndị family chọrọ iwepụta hmm. so apụta enelezi ihe niile bubịa amalụ ma ozuru oke ma mmanya o ma ji o ma akpa rice o ma akpa nnu o ihe ọbụla dị n'akwụkwọ ahụ a sị ha weta ebupụta ya n'akụkụ ndị mmadụ atọ ma mmadụ anọ nweta onye ndu na ndị nke nwoke ewepụtago mmadụ atọ ka mmadụ anọkwa na family ha ya the family naabọ now ya ndị ha họpụta ya emitizi eh, nọkọ ọnụ weta onye ndu ha so ha gasịa chekisie ime akwụkwọ ahụ adị sure na ihe niile ha sị ha weta na ha na ha bute ezu oke anabatazie ha nabata ihe ha weta so emechara na nke a a sị na ee oge eruole eji akwụ ụgwọ isi nwaanyị ewepụta ego one a gwa ha n'ime akwụkwọ ahụ na eji alụ nwaanyị ndị nke family echeke ya dị sure na o zuru oke anabataziri ya bụ na ihe gbasa ịnụ nwaanyị ezuola oke abịa gaa n'ebe edetusiri usoro a ga-esi wee mee ihe a o ruo na nke iweta ego a ga-eme n'isi nwaanyị na ego o nwere ndị na-akpọ ya ngọ nwaanyị eweta n'ego ngọ nwaanyị ma ọ bụ ego a na-eme n'isi nwaanyị ọ n'ihu mmadụ niile bịa na ka a ga-eme ya ka a ya-eje ofu ebe jee kwanye ugwu mba ihe eme ya- anaghị eme ya n'ihu mmadụ na be anyị ihe a ya-eme ndị mmadụ one na ndị family wepụta nke nwaanyị wepụta na nke family nke nwoke wepụta o nwere ike ịbụ mmadụ ịnọ dịka etu m si kwu mbụ ka mmadụ ịbụọ mmadụ ịtọ mmadụ ịnọ depending ibe e, mmadụ one ha wepụtara ha ya-apụ na ebe mmadụ niile ju baa na room ọzọ ka ebe ọzọ dị iche ebe a ka ha ya-anọ mezie ihe ọbụla gbasara okwu okwu ngọ nwaanyị anị Igbo ee dịka i si wee na-ekwu mbụ ị sịrị na ee a bịa gaa n'akwụkwọ eji wee depụta ihe usoro eji eme ihe gbasara ihe nwaanyị a o ruo n'ebe ime ngọ nwaanyị maọbụ ịkwụ ego n'isi nwaanyị o ruhana n'ebe ọ dị ajụjụ m bụ na a ga-emebe n'ihu mmadụ niile bịara abịa ka a ga-eje ofu ebe jee gbaa izu a gbachazi izu a bịa kọrọ ndị mmadụ na e mecha yes dịka etu ndị be anyị si eme etu esi eme ya bụ na ihe gbasara okwu eh, ịkwụ ụgwọ ngọ nwaanyị hmm. ene- eh, a- a- anaghị eme ya na iru anya mmadụ niile ọ dị mma ndị be nke nwaanyị akpọpụta akpọpụta dịka mmadụ ịnọ maọbụ ise ndị nke nwoke akpọbatakwa ihe dịka mmadụ ịnọ maọbụ ise then plus onye ndu si na family nke nwaanyị pụta ha ya-apụ n'ebe ndị ọha nọ jee ebe dị iche ebe ahụ ka ha ya-anọzi ee eh, lebara anya ego ịkwụ ngọ nwaanyị ma o zukwala ezu ego ha wetara ha sị ha weta eji akwụ ngọ nwaanyị ma o zukwala ezu ọ bụ na ha wetazie ya ndị nke be nwaanyị chekizie na o zuru ezu anabatazie ego ego ego ngọ nwaanyị ahụ a na-anabatazie ya ha mechazie ebe ahụ a ha wee chighazie azụ ebe ndị ọra nọ sị ha na ndị emezugo ihe niile ha si ha mee oge a na ebidozie ma oriri egwu oriri ma ọṅụ nkwari abịa aka akwụọ onye ọbụla ya-aṅụba na-eri emechazia nke a pụtazịa akpọzie nke nwaanyị hmm. ọ bụ na ha chighazi azụ ọ nabatazie ha emezigo ihe na-asị ha mee gbasa ịkwụ ịlụ e, ụgwọ isi nwaanyị eh. akpọzie nke nwaanyị na nke nwoke dịka etu ndị be anyị si eme eh, akpọta ha n'abụọ then ha n'abụọ esu nwere ala eh, esekpuru ala n'iru nna nke nwaanyị ewee tinye mmanya nkwụ n'ime ime iko agbajuo mmanya nkwụ n'ime iko ebunyezie ekpe nke nna nke nwaanyị agọọlụ ha ọfọ a na-akpọ ịgọ ọfọ ọ gọọlụ ha ọfọ meelụ ha ekpere then bunyezie ha ha ṅụọ ha ṅụchazie ya ha bilizie ama na ihe gbasara omenala ịlụ nke nwaanyị eze oneke eribezie ṅụbazia hmm? ah, ah. mgbe ọzọ ọzọ a ga-eme ya n'obodo kpọtụ kpọtụ agụba ụzọ ka ndị rie ṅụọ maka ife eli eli na ife aṅụ aṅụ ọ na-atọka m ya bụ na ọra obodo na-ege anyị ntị ụnụ anụgonu ka esi emie n'obodo Idumuje Ugboko ị na-anụ afa obodo na Aniocha North Local Government Area dị na Delta Steeti ịnụgo otu esi eme ya ebe a ya bụ gị nwa bụ nwoke gị nwa bụ nwaanyị na-atụ egwu ije ịlụ nwaanyị mata na ejighị ọra nnụ were alụ nwaanyị ịnụgo nie puku abụọ atọ otu puku puku ise ị lụọna nwaanyị ọ bụghị eziokwu na na na-eji nke ihe na na-akpọ milion kọ milion nde ego ọ bụghị eziokwu ọ bụghị eziokwu na ebu akpa rice ee akpa rice ee iri anọ na ise ma ọ bụ ịsaa ma ịsatọ ma iri were je ịlụ nwaanyị ọ bụghị iwu onye agụọ je ịlụ nwaanyị n'ebe ndị agụọ bi ha emekwanụ nke ndị agụọ ji wee bụrụ ndị agụọ onye lijuru afọ je ịlụ nwaanyị n'ebe ndị lijuru afọ dị ha emekwanụ nke ndị lijuru afọ na anaghị alụcha nwaanyị alụcha otu a ka ọ dị anyị abịa ọzọ n'agba nke a anyị na-ekwu maka alụlụ nwaanyị anyị na-ekwukwa na-ekwusi ike na ụmụ okorobịa anyị onye ruo ịlụ nwaanyị ya lụọ nwaanyị onye erughị ịlụ nwaanyị ya alụkwara nwaanyị maka na okoro etoghị eto wara ọgọdọ ikuku buo o buru ya gawa mana iruo ịlụ nwaanyị ma ikweghị alụ nwaanyị kama na ike na-eche gị okwu ahụ ka jee lụọ nwaanyị ka ị ghara ịdị na-emebi nke ndị ọzọ ọgwụkwa ka ọ ha anyị n'olu n'ụbọchị nke taata anyị na-asị nọrọ jụụ ọ ga-adịratara Igbo mma ndewo Ama Igbo